Taa bụ Tuzdee ahịa afọ abalị iri abụọ na isii nke ọnwa Mee n'afọ 2026. Na mbụ isiokwu ndị a ka anyị ji mere isi akụkọ. Ihu ọchị awaala ụmụafọ mba Senegal dịka ụmụafọ ha ndị a tụrụ nga na mba Morocco lọghata- lọghachiri azụ n'udo n'obodo ha. mba United States emeela nkusu ọhụrụ n'otu ogige ebe a na-arụpụta ogbunigwe missiles yana ụgbọ mmiri na mba Iran. Usuu ndị agha mba Israel ekwuola na ha malitela nkusu ha n'obodo Lebanon dịka onye isi ala ha nyere na ntụziaka. cheta na akụkọ ndị a si na mba ofesi na-aga n'iru n'ọnya nwa ududo anyị bụ www.owellefm.org ị nwekwara ike sonyere anyị n'ọwa ozi Facebook Instagram X tinyere nke YouTube n'Owelle FM 99.5 ọ dị na dozie ntị n'ala ka ị nụ ya bụ akụkọ na ndị ọzọ anyị jiri bịa ọkọ akụkọ bụ m Chika Nwaazụ. N'akụkọ sitere na mba Senegal, mkpu ọṅụ adaala n'obodo Senegal dịka ụmụafọ ha ndị a tụrụ mkpọrọ na mba Morocco lọghachiri azụ n'ụlọ ka a gbagharachara ha mmehie ha. A Ndị ahụ ihe banyere egwuregwu bọọlụ na-amasị ka a nwụchiri n'ọnwa Jenụwarị nke afọ a n'oge asọmpi ikpeazụ nke African Cup of Nations dị n'etiti mba Morocco na Senegal maka ọgbaghara ha butere n'ama egwuregwu. Mana ozugbo ha wuchiri na Dakar bụ isi obodo mba Senegal ka a hụrụ ka ọnụ ọchị na-ekweghị ha fụnwuo ọkụ n'oge asọmpi ahụ were ọnọdụ na obodo Rabat n'ọnwa Jenụwarị n'afọ a ka ndị otu egwuregwu sitere na mba Senegal jiri iwe pụọ n'ama egwuregwu ebe ndị nkwado ha nupụtara n'igwe bata n'ama egwuregwu ahụ chọọ itisa ihe niile nke a ka ha kwuru na ọ bụ kwụrụ maka adọba agba a kpọrọ penalti bụ nke e nyere mba Morocco mgbe asọmpi ahụ na-akwado ịkụrụ ọnụ e mechara tụọ ụmụafọ obodo Senegal dị iri na asatọ mkpọrọ ihe ruru otu afọ kwụrụ maka ihe ndị e mebigasị ya na ịkpọ oku ka a malite ọgba aghara a ndị nke gazugoro mkpọrọ ha ka nọrọ n'ọnwa eprel gara aga tọhapụ ka ha nwere onwe ha ebe ndị nke fọrọ afọ abụrụla ndị eze na-achị obodo morocco bụ king mohammed nke isii tọhapụrụ ugbu a iji merube mmemme ndị ụka Islam na-amalite echi. Na Dakar ka onyeisiala mba Senegal bụ President Bassirou Diomaye Faye kelere ogbo ya nke mba Morocco maka afọ ọma ya. Akụkọ anyị awụchie na mba Kongo. A mba Kongo emeela ka a mata o na a malite n'abalị mbụ nke ọnwa Jenụwarị afọ 2027 na a ga-ewezụga ihe mgbochi niile metụtara akwụkwọ ikike e ji abata n'obodo ha iji nyere onye ọbụla sitere n'ala ndị isi ojii ohere ịbata ma mesa ahụ nke a ka a nụrụ n'obodo Brazzaville site na ọnụ onye isi ala ha bụ President Denis Sassou Nguesso dịka o kwuru na nzọụkwụ ahụ bụ iji mee ka njem na mba Congo bụrụ nke ga na-aga chịrịrị werere. Ọ bụ n'oge a na-enwe ọgbakọ ndị otu African Development Bank dị na Brazzaville ka o kwuru nke a dịka a na-emerube mmemme African Day. Ọ nkwupụta a bụ nke bịara gbasaa ebe niile dịka mba Republic of Congo bụ obodo mbụ e nwere n'ala ndị isi ojii na-ewepụ ikike visa nyere ndị chọrọ ịbata n'obodo ha n'akụkọ sitere na mba Iran mba United States emeela ka a mata na ha kụsuru ogige abụọ bụcha ebe a na-arụpụta ogbunigwe a kpọrọ missiles ya na ụgbọ mmiri dịcha na ndịda ugwu mba Iran ngalaba ndị agha United States Central Command mere ka amata na ha mere nke ahụ iji zọọ onwe ha ndụ ya na ịhụ na-enweghị ihe ọbụla mere ndị agha ha ọnụ na-ekwuru ụlọ ọrụ ahụ bụ Captain Tim Hawkins kwuru na ha ga-aga n'ihu na-eme nke ahụ mana ha ga-asa anya na mmiri kwụrụ maka ụbụbọ udo ịwụsa ngwa ọgụ na-aga n'ihu n'etiti obodo abụọ ahụ mba Iran n'aka nke ha enwebeghị ihe ọbụla ha kwuru banyere nkụsu ahụ mana ọnụ na-ekwuru ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ihe na-eme na mba ọzọ nyere mba Iran bụ Esmail Baqai kwuru na agbanyeghị na enweela ọtụtụ elele na ụbụbọ udo ahụ na ọ pụtaghị na ọ ga-enwerịrị isi n'akụkọ sitere na mba Israel ndị agha na mba Israel emeela ka amata na nkụsu ha nyere otu isi ekwe ọnwụ a kpọrọ Hezbollah amalitela ọzọ n'obodo Lebanon dịka Praịm Minista ha bụ Benjamin Netanyahu nyere ha ntụziaka. Otu Israeli Defense Force kwuru na ọ ga-abụ na mpaghara Bekaa Valley nke dị na ọwụwa anyanwụ obodo Lebanon ka ha malitere nkụsu ahụ yana ọtụtụ ebe ndị ọzọ. Hezbollah bụ ndị agha ntị ịkpọ nke ọ bụ mba Iran na-adọnyere ha aja n'ukwu n'aka nke ha kwuru na ha emegwarala mba Israel site na iji igwe drones yana ogbunigwe a kpọrọ rockets dị iri abụọ na abụọ were kụsuo ndị agha mba Israel ụgbọala tank ha, ogige ndị agha ha bụ barracks tinyere imirikiti ụlọ. Na mmalite ọnwa a ka mba Israel na Lebanon nọrọ nwee nkwekọrịta ịgbatị oge e ji etinye mma n'ọbọ ka o ruo abalị iri anọ na ise n'agbanyeghị na ọgụ na ọgụ kpụ ọkụ n'ọnụ na-aga n'ihu ala ala n'otu ihe onyonyo pụtara ihe ụnya bụ mọnde ka a hụrụ ka benjamin netanyahu na-ekwu sị na mba israel na hezbollah nọ n'agha mana ma na-agwa usuu ndị agha ya ka ha kpochapụ otu Hezbollah kpamkpam n'okpuru anyanwụ na nke ikpeazụ a. N'ịpịachisi akụkọ ndị a si na mba ofesi were ruo gị ntị, geewe ntị ọzọ n'ọkpụrụkpụ isiokwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ. Ihu ọchị awaala ụmụafọ mba Senegal dị iri na asatọ bụ ndị a tụrụ mkpọrọ ihe ruru otu afọ na mba Morocco maka ọgbaghara ha butere n'oge ahụ a nọrọ asọ mpi African Cup of Nation. Mba United States emeela mbuso ọhụrụ n'ogige ebe a na-arụpụta ogbunigwe missile yana ụgbọ mmiri na mba Iran. Usuu ndị agha mba Israel ekwuola na ha malitela mbuso ha ọzọ n'obodo Lebanon dịka onye isi ala ha nyere ha na ntụziaka. O wee bụrụ ya na ọ bụ ebe a ka ọ ga-akọrọ ọnụ bụ ndị a si na mba ofesi were ruo gị ntị ma cheta na ọ ka na-aga n'iru n'ọnya nwududo anyị bụ www.owellefm.org ya nakwa na ọwa ozi Facebook Instagram X gụnyere nke YouTube ị nwere ike kpọtụrụ ngalaba akụkọ ụwa anyị ma ị nwee ozi dị mkpa site n'akara 07069258758 ma ọ bụ na WhatsApp n'akara 09139287490 ejizi m aha ndị niile dere ma hazie akụkọ ndị a ị nụrụ nke Nnabuife Nwekwu nọ n'isi ya were na-ekele gị gị bụ onye ọma gere ntị na-asị gị ehihie ọma abụ m Chika